Mneneri wa chipani cha utm a Felix Njawala abweratu poyera ndikudzakamba kunena kuti akutitu anthu a ku chipani cha utm kuti aluze chisankho cha pa 16 September 2025 ndi chifukwa chonena kuti mamembala awo sanavotere iwowa malo moti akavotere utm mamembala a utm anatenga voti ndikukayipereka ku dpp kukavotera a Peter Mutharika kumapereka funso lonena kuti kodi anakavotera a Peter Mutharika chifukwa chani anthu onena kuti anali mamembala a utm ndipo pokambapo akunena kuti ndi mamembalabe mpaka na pano a utm osangoti timamembala wamba koma mamembala oti adalembetsa ali ndi makadi ma id a utm nchifukwa chani anakavotera dpp nchifukwa chani anakavotera a Peter Mutharika pokambapotu a felix njawala akunena kuti utm idalembetsa anthu okwana 2 miliyoni mamembala okwana 2 miliyoni chipanicho chili mamembala okwana 2 miliyoni oti ali ndi ma id awo ndipo pa mamembala amenewa adakavotera a Peter Mutharika malo moti akavotere a Kabambe chifukwa chonena kuti sankafuna chisankho chibwerezedwenso kachiwiri ankangofuna tingotchaya kamodzi basi ndikugwetseratu ndipo tikatchaya choncho ndiye kutitu mcp ichoke mboma akuti osatinso kuti tizilimbana-limbana iyayi kusonyeza zonena kuti ankadziwa zonena kuti iwowa kuti akavotere utm sangawine ayi zomwe zidzapangitse kuti chisankho chija chichitikenso kawiri koma pokambapo akunena motero kunena kuti no zimenezitu ndi zifukwa zimene zidapangitsa utm kuti no iluze chisankhochi kupangitsa dpp iwine a Peter Mutharika apeze kodi inali ka 50 chani kaya maperesenti aja chifukwa chonena kuti mamembala ena sanakavotere utm osati kunena kuti iwowa amadana ndi utm koma amafuna kunena kuti no mcp ichoke nkhanitu ndi imeneyo kumafunsabe funso limodzi pano kunena kuti kodi mmene zilili apa pano ndiye kuti ndikuloza zala ku dpp kuti ida- idatenga mavoti a utm ndipo utm idaluza chifukwa cha zimenezi hmm? kapena mwina mwake ndikukhala pansi nkumalingalira kunena kuti no tili kumbali yotsutsa tsopano malo moti tadakakhala kumbali yolamula mafunsotu awiri amenewo tikakamba pakunena kuti no chimene amalawi ankayang'ana ndipo zomwe akuyankhula felix njawala sizoti ndi zabodza iyayi anthu a utm ndipo ena onse ife tikuwadziwa azinzathu ena ndi ena amanena kuti ife ndi a utm ndithu sizoti tinasiya kukhala a utm anakavoteradi a Peter Mutharika chifukwa chonena kuti ankafuna moyo usinthe osangoti kuti mcp ichoke ayi komano moyo usinthe kumanena kuti iya tikafananiza ulamuliro wa achakwera ndi ulamuliro wa peter mutharika wa dpp uja mm, ayi tiyeni tibwerereni ku ulamuliro umene ujawo bolankoni ndiye kuti tibwerere kumeneko tikuyenera tikapereke vote kumeneko nde bwanji iwowa sanakhulupirire a kabambe sanakhulupirire atsogoleri awo chifukwa chani mwina ndiye kuti samatha kuonamo kuthekera kuonena kuti no mwina kungatichotse m'mavuto amenewa chifukwatu nkhani inali apa inali yochoka m'mavuto osati kungovotera poti awa ndi achani awa ndi achipani changa komano mavuto amene analipo nthawi imeneyo ndipo adali mavuto adzaoneni mavuto osaneneka tichokamo bwanji mwinabe ndi mafunso onena kuti ngati atsogoleri aku utm Kodi munawapatsa chiyembekezo chotani Amalawi? Mamembala anu munawapatsa chiyembekezo chotani? Munawalimbikitsa amatha kuonamo kunena kuti no muli kuthekera mwa anthu awa kunena kuti no tikhoza kukawina kapena amaona kuti no tikati tikapereke voti uku tipezeka zonena kuti no tapangitsa mwina kongelesi ija kuti iwinenso mwina ikawina ndiye kuti ife tidzapitirizabe kuvutika mumapatsa chiyembekezo anthuwa komansotu apapa ndi nkhani yonena kuti no kodi chifukwa kuti muli kumbali yotsutsa hmm? chifukwatu mukanakhala mudakwera nawo ya kumbali ya dpp bwezi nde kuti muli kumbali yolamula ndipo mwinanso kumeneko mutapezako maudindo angapo oyankhula ndi ankayankhula anthu ambiri akuti ma activist anthu omenyera maufulu nanga si wina aliyense angoti ine omenyera ufulu ine ankayankhula inu tapangani zonena kuti mugwirizane ndi aku dpp tamenyani alliance inu a udf inu a utm inu a aford takaphatikizanani ndi a dpp mm. kunkatuluka nkhani zotani yayi dpp eti akufuna china chilichonse chawo chani chani komatu aford tikunena panopa ili ku dpp ndimapa ndikungochokanso powerenga nkhani ina pamenepo pa, pa, pa masamba amchezopa akunena kuti chipani cha liberation for economic freedom chija cha david mbewe chimavala pink chija chimene chijatu akuyankhula kuti kuti nawonso ali komweko ali ndi ali ali kuboma ndithu kulamula ndi dpp akuti kuti tikulamula bwino pakali panopa palibe zonena kuti atisiya mbuyo iyayi tikuyendera limodzi pano so zonena zino nkhani zonena kuti dpp dyera chani chani satipatsa chani zikuoneka kunena kuti no iyayi enawa bwanji sakudandaula pano achihana ndi aja adatengatu u second vice president mukhoza kuona zinthu ngati zimenezo yeah tiuzeni maganizo anu mu comment section inu mukuona bwanji nkhani imeneyi ngati muli nawo koma mukamatiuza maganizo amenewo osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu zofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe ku channel chimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zikufikeni mosavuta akuti